A thuismitheoirí, tá ana, agus a pháistí, tá ana-bhrón orm go bhfuilim tagtha isteach déanach, fadhbanna le mo ríomhaire ansin ar maidin. Tá súil agam go bhfuilim beo anois, b'fhéidir gur féidir le daoine a rá liom má tá sé beo agus roinnt comments a chur isteach. If you're seeing me now, tá Mary Ruth ag rá go gcíonn sí mé, buíochas le Dia, agus tá ana-bhrón orm, Múinteoir Ruth, tagtha isteach chomh maith agus í ag féachaint. Tá ana-bhrón orm, very apologies for the delays. Erin Ní Mhaca ag teacht isteach, Múinteoir Ashley tagtha isteach anois agus roinnt mhaith daoine. So braithim, Múinteoir Maria tagtha isteach chomh maith. Na múinteoirí isteach ana-thapaidh ar maidin agus buíochas díbh. Níl fhios agam cén fáth nach bhfuil. an video ag obair i gceart ar mo ríomhaire. Hi Fiona Maloney agus do gach duine sa tig ansin sa bhaile. Ná déanaimis dearúd, seo ár séú seachtain den tionól scoile ar líne agus beo anseo ar Facebook. B'fhearr linn ar fad a bheith ar scoil. Ruán agus Tadhg anseo a deir siad agus tá áthas orm iad a fheiscint agus beidh sé beagáinín deacair teacht ar na teachtaireachtaí if I don't call out your name Apologies, tá sé beagáinín níos deacra an slí seo. Tá ana-chuid cruinnithe Zoom, bualadh le chéile, ar siúl ag páistí lena múinteoirí agus lena chéile i rith na seachtaine. Just like to remind you of a few of the rules, agus má tá Mamaí agus Daidí ag éisteacht, tá sé tábhachtach, cosúil leis na cruinnithe Zoom go bhfuil Mamaí agus Daidí ag déanamh. Tar go dtí an scáileán, isteach go dtí do sheomra, bí gléasta i gceart. Bí in am don rang nó don chruinniú, bíodh sé ag obair i gceart fé mar ba chóir dó, agus ná habair nó ná scríg aon rud riamh nach bhfuil aon duine eile ag súil leis. So, never ever write anything or say anything during a Zoom meeting that isn't acceptable to anybody around you that you wouldn't do on a normal day in school. Ach tá na cruinnithe Zoom ag dul ar aghaidh go hiontach, táimid ana-bhuíoch do na múinteoirí don méid obair ar fad atá siad ag cur isteach agus le cúnamh Dé beimid in ann leanúint ar aghaidh leis sin. Tá Múinteoir Maria T istigh, tá Lily agus Dónal de Paor istigh, tá muintir Uí Lorcáin istigh, Sinéad Mooney Larkin istigh, Doireann agus Cathal Ó Dúláine, Diana Delaney ansin istigh, tá Nóra Ní Raghallaigh agus na leaids is dócha ag féachaint, tá Jack agus Ben Ó hAilín ag féachaint, tá Múinteoir Sylvia istigh, tá Sophie agus Ari Ní Ualdáin anseo, tá David Devine ag féachaint agus níl fhios agam cé eile ansin, a mhúinteoirí, tá ar mo fón. Tá súil agam gur féidir libh mé a fheiscint go fóill, níl 'fhios agam cad a dhein mise. Ach leanfaidh mé ar aghaidh ar aon nós. Tá an-chuid breithlaethanta na laethanta seo, so táim ag iarraidh teacht ar na breithlaethanta anseo ar Aladdin agus tá mé chun tosnú ar an, tá, cad a dhein mé ansin, a mhúinteoirí? Sin é, tá sé ag obair i gceart arís. Tá súil agam go bhfuil an-chuid gáirí ar siúl do na fadhbanna teicniúla seo. So, táim chun tosnú an tseachtain seo caite, nó cúpla seachtain ó shin, ar an gcéad lá Bealtaine, mar bhí fadhb againn an tseachtain seo caite. So, breithlá shona déanach do na daoine seo ar fad. Bhí Sadhbh Ní Chonaíle agus Willow Price, bhíodar.

Ó thaobh, just ó thaobh an príomh rud atá ar siúl an tseachtain seo, ná déanaimís dearúd go bhfuil rith beo ar siúl, seachtain ón Aoine, an Satharn agus an Domhnach, agus táimid ag súil go mór leis sin. Tá an-obair curtha isteach ag coiste rith beo na scoile agus táimid an-bhaoch dóibh. Agus ná déan dearúd gur rith Ar líne a bheidh i gceist. Beidh tú ag déanamh do rith ón mbaile agus. ag cur isteach do chuid am agus a chinntiú go bhfuil píosa spóirt a bheith againn idir Aoine an 22ú lá agus Domhnach an 26ú brón orm, an 24ú lá de mhí Bealtaine agus táimid ag súil go mór leis. Tá fhios againn go bhfuil ár gcairde, atá a mbíonn ag rith, go mbíonn siad gach seachtain amuigh agus go mbeidís amuigh an tseachtain seo ag rith in Áth Stúin, nó Stoneyford don 10K amáin sin. Táimid ag iarraidh ar bhoinn, na daoine sin ar fad teacht linn agus a bheith ag rith arís. Tá an scáileán ar ais ag obair so raghaimid ar ais go dtí na breithlaethanta so chímid anseo ar an darna lá de mhí Bealtaine, bhí Maitiú Ó Dochartaigh, bhí sé naoi mbliain d'aois, bhí Liam Ó Duibhir, Fionn Ó Caoimh, Liam Ó Duibhir, bhí sé trí bhliana déag, déagóir eile ar an tríú lá de mhí Bealtaine, bhí Fionn Ó Caoimh de Barra, bhí agus bhí Ella de Bhál ar an gcúigiú lá, Bhí siad ocht mbliana d'aois agus seacht mbliana d'aois. Bhí Ruán McGuinness, Mac Aonghusa, ceapaim gur luamar é sin cheana féin, bhí sé naoi mblian d'aois ar an séú lá agus bhí Georgia Ní Mhuirí, bhí sí sé mblian d'aois, sé bhliain d'aois ar an séú lá chomh maith. Bhí Mia Rose Pirazzi, bhí sí deich mblian d'aois ar an t-ochtú lá de mhí Bealtaine. Bhí Hannah Purcell, bhí sí naoi mbliain d'aois ar an 9ú, bhí Conor Ó Coinn agus Séamus Ó Ceallaigh, bhíodar siúd sé bhliain d'aois agus trí bhliana déag, arís déagóir eile i rang a sé ar an 9ú lá de mhí Bealtaine. Bhí Ewan Ó Bolguir agus bhí Aodh de Paor. Bhí Ewan Bolguir Burnham, bhí sé ocht mbliain d'aois, ar an deichiú lá, bhí Aodh de Paor agus Grace Ní Mhurchú agus Ruairí Ó hAnnracháin, bhí breithlaethanta acu siúd, bhí Aodh aon bhliain déag d'aois, bhí Grace sé bhliain agus bhí Ruairí Ó hAnnracháin dhá bhliain déag d'aois ar an darna lá agus chomh maith leis sin, dar ndóin, bhí Jamie de Cnoc, luamar é seo an tseachtain seo caite, bhí sé trí bhliain déag d'aois, déagóir mór eile i dTigh Múinteoir Sylvia agus i rang Múinteoir Brian ar an darna lá déag. Ansin, tagaimid go dtí inné agus cailín, sárpheileadóir i rang a sé, Emma Ní Mhórdha, Bhí sí dhá bhliain déag d'aois inné agus bhí Éabha Ní Chuinn, bhí sí dhá bhliain déag d'aois chomh maith inné, i rang Múinteoir Sylvia. So comhghairdeachas don mbeirt agaibhse. Agus níl aon breithlá sa scoil inniu, tiocfaimid ansin go dtí na breithlaethanta atá ag teacht sna laethanta atá romhainn. Do Lee Ó Leathlobhair Faoláin i rang Múinteoir Deirdre, beidh Lee seacht mbliain d'aois amárach. Beidh Séamus Ó Dálaigh i rang Múinteoir Fiona, beidh sé deich mbliain d'aois, arú ar an séú lá déag. Beidh Charlie Mac a' Bhaird, beidh sé seacht mbliain, ar an séú lá déag. Beidh Seán Ó Ceallaigh Ó hÓgáin, beidh sé dhá bhliain déag d'aois, i rang Múinteoir Sylvia, ar an naoú lá déag. Beidh Róisín Bess, Beidh sí dhá bhliain déag d'aois, peileadóir iontach eile i rang Múinteoir Maria T. Beidh sí dhá bhliain déag d'aois ar an fichiú lá agus beidh Éabha Ní Fhearchairigh, beidh sí siúd i rang Múinteoir Niall, beidh sí aon bhliain déag d'aois, haigh Éabha, súil agam go bhfuil gach duine go maith, agus ansin Hugh Ó Bolguir, sin breithlá eile sa tigh sin, beidh Hugh sé bhliain ii, Tá sé i rang Múinteoir Rút sna Naíonáin Bheaga, beidh sé sé bhliain d'aois ar an 21ú lá, agus faoi dheireadh, seachtain ó inniu, beidh Jack Ó Rónáin, beidh sé siúd dhá bhliain déag d'aois agus tá Jack i rang Múinteoir Maria T. So, comhghairdeachas Jack, agus sin iad na breithlaethanta an tseachtain seo, na cinn atá imithe. agus na cinn a bheidh ag obair an tseachtain seo chugainn. Tá brón orm, tá méara an mháistir mar amadán sa slí so tá mé chun é a bhogadh arís. Súil agam go bhfuil sé seo ag obair ceart go leor. Féachaimis ar na daoine atá istigh. Tá JJ agus Rian Ó Fógartaigh istigh. Tá duine i dtigh Devine ag féachaint, tá Maya agus Caelan Bambrick ag féachaint, tá Iarla Ó Raghailligh istigh anseo, tá Lauren agus Amy anseo, tá Holly agus Emmet Nic Gabhann ag féachaint, tá Linda O'Leary agus pé duine atá sa tigh sin ag féachaint isteach chomh maith, tá Áine de Gaillí ag féachaint isteach. Ó chuntas Bláthnaid Galway, brón orm, sin, múinteoir Áine ag féachaint isteach, tá Ruairí, Eva, Altan Ó hAnnracháin, Amy de Bhál ag féachaint, tá Miriam de Búrca, an-obair déanta ag Miriam, tá Ellen de Búrca ag féachaint anseo agus míle buíochas Miriam don obair ar fad agus na pictiúirí deasa a cuireadh suas le seachtain anuas. Tá Roibeárd Ó Braonáin istigh, tá Linda Ní Chofaigh, duine ansin ag féachaint, Síofra agus Cárthach Ó Laoire, dar ndóin, ag féachaint. Tá Lind Aron agus Dylan Ó Cofaigh anseo agus tá Múinteoir Michelle istigh, deir sí, Ó, ní féidir liom é sin a dhéanamh, táimid chun na buaiteoirí a lua i gceann cúpla nóimint anseo dos na. dos na comórtaisí so tá mé chun teacht chuige sin ach sara go ndeinim é seo táim chun comhghairdeachas speisialta a rá ó Ghaelscoil Osraí do bhean an-speisialta, cara mór na Gaelscoile agus sin í Áine Ní Ghlinn agus n'fheadar an raibh tuismitheoirí agus múinteoirí ag éisteacht le Morning Ireland ar maidin ach eh. Do bhronnadh duais an-speisialta ar fad ar Áine Ní Ghlinn a bhí linn sa scoil go minic agus an duais a bhfuair sí ná Laureate na nÓg, ciallaíonn sé sin gurb í an file is tábhachtaí do pháistí agus do dhaoine óga in Éirinn an bhliain seo agus tréaslaímid go mór le Áine agus just mar a Treat beag ar maidin. Seo dán a scrígh Áine le déanaí agus chífidh na múinteoirí agus aithneoidh na múinteoirí rud a dúirt mise anseo cúpla seachtain ó shin, frása álainn ó Mhícheál Ó Muircheartaigh, 'Dúiseacht le dúthracht le breacadh an lae, éiríonn tú ag tús na maidine lán de fuinneamh'. Agus seo do Mhícheál Ó Muircheartaigh, a deir sí, a luaigh an mana seo ar a sheanamháthair ar an Late Late Show i mí na Márta fiche fiche, agus seo an dán, sleamhnaíonn na laethanta isteach is amach as a chéile, gan lipéad Luain ná hAoine, is ní fheadarsa an é inniu nó amárach é, gléasaim mé fhéin le dul ar Zoom, mar a dhéanann Máistir ar maidin, le dul ar shiúlóid dhá chiliméadar ón teach. Gléasaim mé féin le leithscéal a thabhairt dom féin gléasadh. Ní fada go mbeidh mé do mo ghléasadh féin chun an brúscar a chur amach nó chun comhrá a bheith agam liom féin sa scáthán. Ní fada go mbeidh mé ag gléasadh. Brón orm, siúlaim ó sheomra go seomra, tarraingím chugam leabhar ón tseilf, sílim go n-aithním teideal nó údar ach n'fheadar ar léigh mé riamh é. Cláraím sa seomra suí, casaim leathanach i ndiaidh leathanaigh, siar arís gan tús gan tuairim agam cad é cad atá léite agam. Caithim uaim an leabhar. Neadaim os comhair an ríomhaire. Tá dán ansin áit éigin ach go bhfuil na focail reoite ina gcnapán scaoill sa bhearna sin idir bun na scamhóg agus barr an bhoilg. Agus sin amhrán deas le Áine. Cuirfidh mé ar leathanach Facebook na scoile inniu é agus roinnfimid libh é ach tá dánta iontacha scríte ag páistí ár scoilne agus pictiúirí déanta agus táim ag tagtha go dtí an pointe seo, drumroll anois, níl aon drumroll agam ar an ríomhaire, b'fhéidir gur bhfaca cuid agaibh go bhfuil na buaiteoirí curtha suas cheana féin ar suíomh idirlíon na scoile agus ar leathanach Facebook, ach táim chun dul tríd na buaiteoirí ós na Naíonáin Bheaga suas go dtí Rang 6 anois agus seo iad na buaiteoirí do Sheachtain 2 agus beidh dearbhán €10 á fáilt ag gach duine acu anseo. Táim ag tosnú leis na Naíonáin Bheaga. Táim ag féachaint ar phictiúr álainn de Rith Beo agus póstaer a dhein Gráinne Ní Mhurchú Comhghairdeachas Gráinne, agus ceann eile iontach le corn deas istigh ann déanta ag Tomás Mac Gabhann. So, sin iad na buaiteoirí, Rang Naíonáin Bheaga Múinteoir Ruth, Gráinne Ní Mhurchú agus Tomás Mac Gabhann. In Rang Bheaga Naíonáin Bheaga Múinteoir Máise, bhí póstaer álainn ó Darren Farrelly agus pictiúr de Darren leis an bpóstaer agus cuirfidh mé suas an pictiúr eile don bpóstaer níos déanaí. So sin í an buaiteoir i rang Múinteoir Máise. Insna Naíonáin Bheaga le rang Múinteoir Maria, tá dhá phóstaer álainn anseo. Sadie Ní Mhurchú, an virtual fun-run, rith beo curtha suas ag Sadie Ní Mhurchú, an-obair déanta leis an gceann sin, agus ceann eile le MJ Ó Murchú, rith beo 10 ciliméadar, fiche fiche agus gach rud curtha isteach ann. Insna Naíonáin Mhóra le rang Múinteoir Maria, arís Múinteoir Maria D, an bua ansin ag Fiadh Ní Dhálaigh sa rang sin, agus comhghairdeas Fiadh. Sna Naíonáin Mhóra, rang múinteoirí Deirdre agus Síle, tá dán álainn curtha isteach ag Anna Nic Cormaic agus léifidh mé amach an ceann sin más féidir liom. We are all missing school but rith beo is cool so let's all give it a hand, let's all give it a go and let the happy times flow'. Sin an ceann atá ag Anna Nic Cormaic, maith thú Anna, tá sé sin go hiontach. Rang a hAon, Múinteoir Michelle agus Liselott, do bhuaigh Pia Ní Mhaca, do bhuaigh Pia ansin an duais, don teastas is fearr ón rang sin agus tá 'fhios agam go raibh an-jab ag Múinteoir Michelle agus Liselott agus an-cuid póstaeirí faighte isteach acu agus chím an ceann a bhuaigh agus ní cuimhin liom an ainm, níl sé scríte agam, cuirfidh mé sin isteach i gceann cúpla nóimeat agus tiocfaidh mé ar ais chuige sin ach tá bogha báistí deas istigh ann, rith beo, fiche fiche, trí K, cúig K, deich K agus deireann sé Coinnigh d'achar, so sin coinnigh do spás is dócha agus fan sábháilte agus tá buggies agus gach rud istigh ansin. Múinteoir Michelle, b'fhéidir go bhféadfá a rá liom cérbh é an buaiteoir a bhí ansin, just an ainm sin don bpóstaer. Rang 2 Múinteoir Caoimhe, Arís, tá ceann deas istigh agam agus níl an ainm curtha isteach agam. Ach deir sé rith beo fiche fiche, Gaelscoil Osraí, Finish, virtual fun run, eh agus ceann eile ag Múinteoir Ashley, tá a fhios agam, ceapaim gur Ruán Mac Aonghusa a bhuaigh an ceann sin i rang Múinteoir Ashley, rang a dó. I rang a trí, Múinteoir Conor agus Nioclás, eh tá ceann de na póstaeirí a bhuaigh, is le Emma Nic Gabhann é agus an darna ceann, Marceline Rose a bhuaigh an ceann eile. Bhí dhá phóstaer iontach ansin agus deir Múinteoir Michelle liom ansin gur Laoise Ní Ghlinn a bhuaigh an duais ina rang. Tá dán álainn agam anseo a bhuaigh i rang Múinteoir Nioclás agus Múinteoir Conor, Rang 3. Sin é an dán Running le Síofra Ní Chonaola agus táim chun an ceann seo a léamh amach.

Maith thú agus tá súil agam go bhfuil tú ag rith suas síos an cnoc ansin i dTobar an Eoin agus ag rá haigh le Múinteoir Nioclás agus Múinteoir Maria Bríd agus iad amuigh sa ghairdín. So téim ar aghaidh anois go dtí Rang a Trí, Múinteoirí Derval agus Fiona agus an buaiteoir anseo don dán ná Tadhg Ó Murchú agus is ceann, eh, táim ag iarraidh cuimhneamh ar an focal arís atá ann nuair go bhfuil na litreacha ag tús na línte agus siad é an dán atá anseo ná Rith Beo so na litreacha, na céad litreacha deireann siad Rith Beo agus deireann na línte R, Running is great, it's good for your health, try it yourself, have fun while you're out, being healthy is important, everyone should try it, on with your runners and give it a go. So maith thú Pádraig Ó Murchú agus ansin tá póstaer deas déanta Rith Beo fiche fiche, dhá méadar idir a chéile agus é sin déanta ag Seán Ó Catháin arís i rang a trí Múinteoir Derval agus Fiona. Téim ar aghaidh anois go dtí rang a ceathair Múinteoir Niall agus táim ag féachaint ar cheann ansin Múinteoir Deirdre Ní Bhriain, dúirt sí comhscór a bhí ann i rang Múinteoir Deirdre agus Síle agus gur Annie agus Ollie a a bhuaigh agus tá na pictiúirí sin curtha suas, beidh mé ag cur an t-ainm leotha. I rang Múinteoir Niall tá póstaer álainn déanta ag buachaill go bhfuil an-obair déanta ag Mamaí ar an rith beo chomh maith, Cathaoirleach Coiste na dTuismitheoirí agus sin é Pádraig Ó Maoileoin agus an-jab déanta ag Pádraig ar a phóstaer. Tá eitleán ann le banner mór ar an chomhghairdeagas deireann sé Rinne tú an trí K! Agus tá veain deas, ó, bheadh sé deas veain mar sin a bheith péinteáilte againn le rith beo Fun Run agus é sin déanta ag Pádraig Ó Maoileoin agus sin an teastas, tá brón orm agus is breá liom an teastas sin atá déanta, is teastas dar ndóigh do rang a ceathair, a cúig agus a sé. Agus i rang Múinteoir Niall, an buaiteoir den dán, ceann an-deas déanta ar fad, deir sé virtual rith beo

Oh so much fun, make sure to join us everyone agus é sin scríte ag Ruairí Ó hAinneagáin agus an-iarracht curtha isteach maith thú a Ruairí ansin. So Rang 4 Múinteoir Cormac, seo an dán, Éamonn Ó Murchú Rang 4 Múinteoir Cormac, The rith beo is coming so we have to start running The schools are shut and we have to stay put It's a virtual run this year, so we won't hear any cheers, the Máistir will be on Skype organising things just right, n'fheadar. It's easy to exercise during lockdown, you can even do Joe Wicks in your dressing gown, ah I can't wait for the rith beo, it's going to be some show, agus maith thú Éamonn Ó Murchú, píosa spóirt agus píosa grinn istigh ansin, agus an teastas eile ón rang sin, ná ó Maya Bambrick, ceann an-deas, leagtha amach, teastas rith, bronnta ar an ainm Rith Beo, agus Rith Beo 2020 leis. Raghaidh mé ar aghaidh anois go dtí rang a cúig, Múinteoirí Neasa agus Maria T. agus tá eh. istigh ansin, tá duais ag dul ansin, eh. arís, do theastas, agus tá sé ag dul eh. thar an. thar an teorainn go dtí Contae Thiobraid Árann. Tá sé ag dul go Yola Ní Choimín, ceapaim, i mBaile an Gharraí ansin. So, maith thú Yola agus comhghairdeachas, agus táimid tagtha anois go dtí rang a sé, Múinteoir Sylvia. Agus deireann an ceann seo, is ceann Béarla é, tá sé ar rud éigin difriúil, mar gheall ar rith beo, ach sin go breá. Agus an ceann seo déanta ag Emma Ní Fhaoláin. agus tá sé mar gheall ar an chócaráil agus an bhácáil ar fad atá ar siúl againn so deireann sé Cocoa Ripple Ring agus tá sé ag déanamh an máistir ocrach anois This Cocoa Ripple Ring is my favourite cake. My Mamó gave the recipe to me for my brother's sake. It's his favourite too and it's great to make since I get to bake this cake since I get to bake. This cake may seem

my mamó will make her famous Cocoa Ripple Ring cake for us again agus b'fhéidir Emma go ndéanfaidh tusa ceann di chomh maith agus táim cinnte go mbeidh sí ana-shásta leis sin. Agus faoi dheireadh táimid ag rang a sé agus tá teastas álainn déanta ar ríomhaire faighte ansin ó Chaoimhe Ní Annagáin, eh deir sé Rith Beo 2020 rith spraoi Gaelscoil Osraí Sár-iarracht, maith thú, spás don ainm, dúshlán tapa, duaiseanna, 10 míle agus píosa spóirt atá ansin. Agus ansin tá dán ón mbuaiteoir anseo, Lúcás Ó Néill, tá sé díreach tagtha isteach chugam ó Mhúinteoir Sylvia agus deireann sé, Rith beo, running for fun to raise some money, hundreds of people here to run as fast as a bunny. All of the feet

Tá an t-airgead ag dul chun tradtime.ie a cheannach agus beimid ag caint libh, a mhúinteoirí, clár nua ceoil don scoil ar fad agus táimid ag súil go mór leis. Táimid tagtha go dtí an rang deireanach agus sin rang a sé Múinteoir Brian agus ceapaim go n-aontóidh Múinteoir Brian liom go bhfuil sár lámhscríbhneoireacht déanta ag an gcailín seo. Amy Ní Mhurchú atá an dán buaite aici

You won't have to rise early in the morning, it's up to you when you do the recording. I'm looking forward to the rith beo this year, it's something different that will make everyone cheer agus tá sé sin ar fheabhas ar fad Amy, maith thú. Agus faoi dheireadh tá an teastas ó rang Múinteoir Brian agus deir sé rud ana-thábhachtach ag an deireadh agus tá an ainm mícheart curtha suas ag an Máistir, tá mé chun é a cheartú ach is Sorley Ó Macha, ceapaim, an darna duais sa tigh sin a bhuaigh agus deir sé 3K, 5K, 10K rith beo virtual fun run twenty twenty scartha le chéile, sin mana an-deas ar fad rith beo virtual fun run fiche fiche in memory of Michael O'Grady for PSPA ó Ghaelscoil Osraí agus ná déan dearúd, go bhfuilimid ag bailiú airgead do PSPA Ireland agus tá sé i gcuimhne ar Michael O'Grady agus a chinntiú go bhfuilimid ag déanamh ár ndícheall dó. An príomh rud ná go mbeidh gach duine ag siúl nó ag rith an deireadh seachtain seo chugainn agus tá súil againn go go bhfeicfimid an-chuid amanta ag teacht isteach ó Mhams, ó Dads, mar a dúirt mé leis na Mams agus Dads an tseachtain seo caite, don't forget you can do the 3K with your páistí, céad rud, ar maidin nó aon am gur mhaith leat thar an deireadh seachtain, and then you can go out and do the 5K, the 10K, or even the ten mile thar an deireadh seachtain. By the way, a mhúinteoirí agus a Mhams agus Dads,

Leis sin, tá a fhios agam go mbeidh an bua ag Múinteoir Síle orainn agus b'fhéidir cúpla eile sa scoil, ach déanfaimid ár ndícheall. Ar aon nós, agus iar-scoláirí, feicim cúpla iar-scoláire ag féachaint anseo, tá súil agam go mbeidh siad ag glacadh páirt chomh maith. Now, tá rud beag amháin eile, agus ná déan dearúd arís, na buaiteoirí sin ar fad, tá siad ar osraí.com agus beidh an link nó an nasc chuige sin, Tá sé thuas ar Facebook cheana féin ach beidh an máistir á sheoladh amach ar Aladdin é inniu ionas go bhfuil a fhios againn ar fad go bhfuil siad ann agus dar ndóigh beidh tá sibh ag féachaint ar díon an Mháistir ansin, thit an fón síos agus an tseachtain ná déan dearúd go mbeidh na dearbháin ó Khan's Books á sheoladh amach, fuair mé cúpla grianghraf álainn ansin ó Mhuintir Uí Leathlobhair agus ó Ruairí Ó D Em agus ó Siún Ní Chaollaí le na dearbháin a bhfuair siad. So, tabhair pic beag don dearbhán agat agus seol ar aghaidh é agus cuirfimid suas é don tseachtain seo chugainn. So, rud amháin eile agus bhí Múinteoir Áine ag iarraidh go luafainn é seo ar maidin atá an-thábhachtach agus sé sin go bhfuil Lá Náisiúnta Líníochta National Drawing Day ar siúl an Satharn seo agus seo an comórtas don tseachtain seo chugainn This is our comórtas, our competition, for the next week. National Drawing Day Tá comórtaisí deasa curtha suas ar leathanach an Butler Gallery agus ar leathanach an National Art Gallery So if we go to the Facebook pages for National Art Gallery and for the Butler Gallery here i anseo i gCill Chainnigh, you can do the competitions. The one for Butler Gallery is a really nice competition. There's a beautiful picture by Paul Henry of Saint Mary's and the Town Hall and you can fill that in, is féidir leat é a dhathú isteach agus é a chur isteach go dtí an Butler Gallery agus beidh duaiseanna acu siúd ach má chuireann tú an pictiúr céanna chugainne beidh sé istigh ar ár gcomórtas an tseachtain seo chugainn. By the way, fuaireamar an-chuid pictiúirí, teastaisí, dánta, táimid an-bhuíoch de gach uile ceann a bhfuaireamar, an-chuid acu curtha suas ar leathanach Facebook raidió agus cuirfidh an Máistir an méid gur féidir liom ar leathanach Facebook na scoile chomh maith. So, seol na pictiúirí sin, seol iad go dtí Múinteoir Áine, áine at osraí dot com, A I N E.

Beidh sí ag teacht go dtí an scoil an téarma seo. Now ní bheidh sí istigh sa scoil, ach beidh sí ag obair le rang a cúig agus a sé an téarma seo ag déanamh filíocht a chur le chéile. Agus ar an ábhar sin, ag caint le páistí rang a sé atá istigh, bhí cruinniú ag Múinteoir Brian, ag Múinteoir Sylvia, ag Múinteoir Nioclás agus agam féin i rith na seachtaine agus. Tá pleananna deasa againn le haghaidh rudaí deasa a bheidh ar siúl ag Rang 6 an téarma seo. Beidh obair Áine Ní Ghlinn istigh anseo. Beimid ag obair b'fhéidir ar leabhar le cur le chéile. An dea-scéal ná go mbeidh na hoodies libh, a pháistí, laistigh de sheachtain nó dhó. Tá an pictiúr dóibh faighte ag Múinteoir Brian agus ag Múinteoir Sylvia agus beidh siad ag teacht chugainn go luath agus ag dul amach chugaibh. Táim ag iarraidh glaoch amach cuid de na daoine atá istigh anseo muna dhéanaim mess le seo arís. Tá daoine i dtigh Elaine Ní Ghadhra ag féachaint, Muintir Uí Ghadhra. Tá duine i dtigh Tracey Ní Riain. Tá siad ag rá haigh n'fheadar an é sin Noah is dócha. atá ag rá haigh linn agus níl an rud seo ag obair dom, maidir leis na comments atá ag teacht isteach so tá brón orm nach bhfuil deis agam iad a ghlaoch amach. Má tá tuismitheoirí if moms and dads would like to stay here ná déan dearúd téigí ar aghaidh anois go dtí rte home school hub comhghairdeachas mór do Múinteoir Méabh Ní Laighin a bhí ar Home School Hub dhá uair le seachtain anuas lena madra Penny agus an-obair ar siúl acu siúd. Téir go dtí an Home School Hub. Ná déan dearúd a bheith ag dul go dtí Cúla 4 ar scoil gach uile maidin óna deich go dtína leathuair tar éis a deich. Tá an Ghaeilge go hiontach. Tá an Eolaíocht, an Mata, an Béarla, an Ghaeilge, gach rud atá siad ag déanamh, tá sé ar fheabhas. Tá brón orm, níl Béarla ar siúl acu ach tá gach rud eile ar siúl acu. ar ar Cúla 4 ar scoil, ná déan dearúd go bhfuil Joe Wicks ann ar maidin ach go han-speisialta ár mbean i gCill Chainnigh anseo tá Donna Dunne ag a 5 tar éis a dó a dhéag beidh sí ag léimt timpeall na háite dheineamar anseo in ár dtigh é cúpla lá agus tá sé ar fheabhas ar fad Óga Yoga fós ag cur rudaí suas i nGaeilge, píosaí álainne ar fad, agus a pháistí agus a thuismitheoirí agus a mhúinteoirí, fuair mé cúpla nasc mar gheall ar píosaí deas mindfulness, cuirfidh mé timp, shíos amach iad san amach inniu ar email agus beidh siad agaibh agus tá siad i nGaeilge agus tá siad go hálainn ar fad chun faoiseamh agus deis a thabhairt dúinn. So, mums and dads, I'm going to switch to Béarla for a little while.

on interactive electronic boards in some of our classes and we'll hope to be telling you more about that in the coming weeks. So, I'm not sure if there's anything I've forgotten, a mhúinteoirí, más maith libh e-phoist a chur isteach chugam má tá aon rud go bhfuilim tar éis dearúd a dhéanamh air, déanfaidh mé iarracht féachaint air anseo ar an ríomhaire. Ach táim ag iarraidh gach rud a chlúdú chomh fada agus gur féidir dom. Ní dóigh linn, deir Múinteoir Marut nach dóigh léi gur chuir mé suas an buaiteoir don phóstaer Rang a hAon ina rang agus is Saoirse Ní Bhroin a bhuaigh an ceann seo, sin agus cuirfidh mé suas ar an leathanach go